ndị be anyị ekene m unu nke onye chiri ya zere ekpere m n'ụbọchị taa bụ na ọ ga-adịrị nwoke mma dịkwazịrị nwaanyị na mma anyị ga na-eje na-abata ihe ọbụla anyị tinyere aka ga na-aga nke ọma anyị ga-adịkwa ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ụmụnne m aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị oriakụ uju anyanwụ onye nkụzi igbo n'iru akwụkwọ a bụ mụta asụsụ igbo biko gbanụ ya na-esonyere m ọ bụkwanụ mmadụ ka e ji aka chetakwa anyị ka nọ na nnyocha akwụkwọ a bụ isi akwụ dara n'ala anyị kwụsịrị ebe ada gbabara n'ime ụlọ na-ebe akwa chike na-ajụ ya ihe na-eme ya ọ na-ebe sọ naanị akwa chike wee kuru mmiri wee pụọ n'iro ịsacha iru ya chike nọzi ebe ọ na-asacha iru ya shell wee daa n'ihu ya ọ chukwu zọrọ ya ụbọchị ahụ na shell ahụ egbughị ya Chike wee were ọsọ wee gbaba n'ime ụlọ maka na anaghị agwa ochi ntị na agha esula. Ka Chike gbabaziri n'ụlọ, ọ gara were akwụkwọ ụlọ akụ ya tinye n'akpa ya wee kpọọ onye na-akwọrọ ya ụgbọala bupụtasịa ụfọdụ ngwongwo ya si onye ahụ na-akwọrọ ya ụgbọala ka o buna ngwongwo ahụ na nwunye ya na ụmụ ya. onye na-akwọrọ ya ụgbọala bịara ebupụtacha ngwongwo kwajuo n'ime ụgbọala ada na ụmụ ya banye ụgbọala ka ada nọzi n'ime ụgbọala ada chetara na igbe akwa ya abaghị na moto ahụ ada wee rituo n'ime ụgbọala wee gaa buru igbe akwa ya unu amatagonu ụmụ nwaanyị na akwa ka ada gara bupute igbe akwa ya o nweghị ebe igbe akwa ahụ ga-aba n'ụgbọala n'ihi na ụgbọala ahụ ejula na ngwongwo ada wee buru igbe akwa ahụ dọnye ebe o kwesịrị ka ya na ụmụ ya nọdụ wee sị onye na-akwọ ụgbọala ya buru ụgbọala lawa ọ ga-achighata ọzọ ka o buruzie ya na ụmụ ya chike wee jụọ ada ma isi adịkwa ya mma na igbe akwa na ndụ ya na ụmụ ya kedu nke ka ya mkpa o ji wee rituo n'ụgbọala ka ha na-ekwu nke a na-agbaghasị shell ọzọ wee daa o wee bụrụ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ onye gbata ọ gbafere ibe ya nke na chike amaghị ebe ada nọ ọ maghị ebe Chukwuma nwa ya gbagara ọ maghị ebe Ọbịanuju nwa ya gbagara onye ọbụla na-agba na-azọ isi onwe ya ọ bụ onye zọtagodo isi ya o wee chọba onye ọ na-azọ mana ka Chike na-agba ọsọ a na-aga maka na a sị na anụ gba akpa nwa anaghị agba ajọ ọsọ Chike na-eme ọ na-agba ọ na-ene anya n'azụ ka ọ mara ma ọ ga-ahụ nwunye ya bụ Ada nwa ya nwoke bụ Chukwuma na nwa ya nwaanyị bụ Ọbịanuju mana o nweghị onye ọ hụrụ Chike wee gbakata wee jụọ onwe ya ọsọ a ya na-agba kedu isi ya maka na o nweghị onye ezinụlọ ya o ji aka ọ fụghị nwunye ya ọ fụghị ụmụ ya kedụzi ebe ọ gbaga Chike wee chigha azụ wee gbachigha azụ wee kwụsị wee na-ajụ ụwa ya kedu ihe ya ga-akọrọ chi ya ma ọ bụrụ na nwunye ya na ụmụ ya funahụ ya Chike kwụzi ebe ahụ na-eche ihe ya na ụwa ga-eje ndị be anyị aga m akwụsị ebe a ka ọ dị oge ọzọ chetakwa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a pịara m aka na share button tụsara m ozi a ka ya bụ ọhịa dị ka ọ bụ na enwe amaghị ya ụbọchị ọzọ ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ a bụ Mụta Asụsụ Igbo biko gbanịa na-esonyere m ndewonu ka o mesịa